Bhuel, Dia dhaoibh inniu, táimid ar ais arís agus inniu táimid chun Cillian ag comhaireamh a léamh, féach, buachaill ansin agus an comhaireamh, come on, tagaigí linn, tosóimid, scéal deas atá ann, tagaigí liom! Cillian ag comhaireamh. Cillian ag comhaireamh le Siobhán Grogan. Olivia Golden a mhaisigh agus Cois Life a d'fhoilsigh. Hi! arsa Micí le Cillian. Lá breithe sona duit! Ar mhaith leat cabhrú liom inniu? Beimid gnóthach mar tá Féile na Solláin ar siúl. Cinnte a Uncail Micí, ba bhreá liom é sin a dhéanamh, a d'fhreagair Cillian. Cuir ort na héadaí seo agus tar ar ais chugam, arsa Micí. Féach, Féile na Solláin. Ó, féach, is an traein. N'fheadar cad a bheas ar siúl ag Cillian. Féach anois, tá tú gléasta cosúil liomsa, arsa Micí. Is stiúrthóir thú. Cén aois thú inniu? Tá mé dhá bhliain déag d'aois, arsa Cillian. Ba chóir go mbeadh an lá seo speisialta ach tá mé brónach mar ceapaim go ndearna mo thuismitheoirí dearmad ar mo lá breithe i mbliana. Á, ná bí brónach, arsa Micí, beidh tú gnóthach liomsa. Is é mian mo chroí a bheith ag obair ar thraein, arsa Cillian ag gáire. Stiúrthóir. A Mháire, tá triúr againn ag obair ar an traein inniu, arsa Micí. Seo chugat Cillian, mo chúntóir. Beidh sé go deas daoine a bheith ag cabhrú liom agus tú ag tiomáint. Fáilte ar bord, arsa Máire. Féach ortsa. Tá tú cosúil le stiúrthóir ceart. Beidh an traein gnóthach inniu. Tá Féile na Solláin ar siúl, sin an fáth a bhfuil daoine gléasta suas. Féach ar Cillian, agus é gléasta go deas, féach, mar stiúrthóir traein! Tá sceitimíní orm mar tá mé ag obair ar an traein le m'uncail Micí, an stiúrthóir. Caithfimid dul ó charráiste go carráiste ag comhaireamh na ndaoine agus ag stampáil na dticéad leis an stampa seo. Rachaimid go dtí an chéad charráiste anois. Sceitimíní ar duine éigin ansin. Tá féasóg fhada rua ort, arsa Cillian leis an bpaisinéir. Tá cóta fada glas ort agus tá bachall i do lámh agat. An tusa Naomh Pádraig, pátrún na hÉireann? D'fhoghlaim mé faoi Naomh Pádraig ar scoil. Tá mé gléasta mar Naomh Pádraig, arsa an paisinéir. Maith an buachaill. Cé mhéad duine atá sa chéad charráiste? arsa Micí le Cillian. Níl ach duine amháin sa chéad charráiste, a d'fhreagair Cillian. Tá an ceart agat, arsa Micí. Tá duine amháin anseo. Cé mhéad ticéad atá le stampáil agat? Níl ach ceann amháin le stampáil agam, arsa Cillian. Sin é go díreach é, arsa Micí. Sa chéad charráiste tá duine amháin ann agus ticéad amháin. Ar aghaidh linn go dtí an dara charráiste, arsa Micí. Féach an bachall ansin. Agus pátrún, Naomh Pádraig. Ó, féach, cé mhéad duine atá sa charráiste seo? Duine amháin. Cé mhéad ticéad atá le stampáil? Freagra agaibh? Nóiméad amháin, caithfidh mé é seo a ardú. Ceann amháin! Ó. N'fheadar cad a tharlóidh sa dara charráiste? Cé mhéad duine atá sa dara carráiste? a d'fhiafraigh Mickey. Duine, beirt! a d'fhreagair Cillian. Tá beirt sa dara carráiste agus tá siad gléasta mar cúpla chomhionann. Tá an ceart agat, arsa Mickey, tá beirt anseo. Cé mhéad ticéad atá le stampáil agat? A haon, a dó! arsa Cillian ag comhaireamh. Tá dhá cheann le stampáil agam. Maith thú! arsa Mickey. Sa dara carráiste tá beirt ann agus dhá thicéad. Leanfaimid ar aghaidh go dtí an tríú carráiste, arsa Micí. Féach cúpla comhionann sin nuair atá cúpla ann a bhreathnaíonn an-chosúil lena chéile, nach ea? Ó, breathnaíonn siad sin an-chosúil lena chéile freisin. So, cé mhéad duine atá sa charráiste seo? Ó, caithfidh mé é seo a ardú. Agus tá beirt. Cé mhéad ticéad atá le stampáil? dhá cheann anois. Rachaimid ar aghaidh chuig carráiste uimhir a trí. Comhair na daoine sa tríú carráiste, arsa Micí. Bhuel, tá siad cosúil le lucha agus tá spéaclaí gréine orthu, arsa Cillian. Duine, beirt, triúr. Cé sibhse? Is lucha muid agus nílimid in ann aon rud a fheiceáil, a d'fhreagair paisnéir. Tá triúr sa tríú carráiste, arsa Cillian. Tá a fhios agam. Na trí luch dhalla. Sin é, arsa Micí. Tá triúr anseo. Cé mhéad ticéad atá le stampáil agat? A haon, a dó, a trí. arsa Cillian ag comhaireamh. Tá trí cinn le stampáil agam. Maith an buachaill, arsa Micí. Sa tríú carráiste tá triúr ann agus trí thicéad. Tá aithne agam ar na daoine sa charráiste seo, arsa Cillian. Is iad mo chol cheathracha iad, Aisling, Ciarán agus Róisín. Tá siad ag dul go dtí an fhéile inniu Tá súil agam go bhfuil na ticéid réidh acu. Ar aghaidh linn go dtí an ceathrú carráiste, arsa Micí. Féach, spéaclaí gréine agus duine dall, so duine nach féidir leo aon rud a fheiceáil. Féach, agus iad gléasta mar luchóga. Cé mhéad duine atá sa charráiste seo? Triúr. Féach, duine, beirt, triúr. Cé mhéad ticéad atá le stampáil? Trí cinn! Agus ar aghaidh linn chuig an gcéad charráiste eile. Cé mhéad duine atá sa cheathrú carráiste? a d'fhiafraigh Micí. Tá gach duine clúdaithe le cleití bána anseo, a d'fhreagair Cillian. Duine beirt, triúr, ceathrar, tá ceathrar sa charráiste seo, cailín amháin agus triúr buachaillí. An ealaí sibh? Sea, is ealaí muid, arsa paisinéir. Is mise Fionnuala agus seo iad mo dheartháireacha, Aodh agus an cúpla Conn agus Fiachra. Tá sé agam! arsa Cillian. Is sibhse Clann Lir, Léigh mo mhamaí an scéal tragóideach sin dom. Togha buachalla, arsa Micí, tá ceathrar sa cheathrú carráiste. Cé mhéid ticéad atá le stampáil agat? A haon, a dó, a trí, a ceathair, arsa Cillian ag comhaireamh. Tá ceithre cinn le stampáil agam. Ar fheabhas, arsa Mickey. Sa cheathrú carráiste tá ceathrar ann agus ceithre thicéad. As go brách linn go dtí an cúigiú carráiste, arsa Mickey. Féach cleite bán agus féach an eala. Nach pictiúr deas é sin d'eala. Féach uirthi. Ó, na healaí orthu go léir. Ach ní fhaca mise eala le féasóg riamh. An bhfaca sibhse? Cé mhéad duine atá sa charráiste seo? Fan go bhfeicimid. Ceathrar! Féach, duine, beirt, triúr, ceathrar. Cé mhéad ticéad atá le stampáil? Ceithre cinn. Ahem. Agus ar aghaidh linn arís. Cé mhéad duine atá sa chúigiú carráiste? a d'fhiafraigh Micí. Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, a d'fhreagair Cillian. Tá cúigear ann. Tá éadaí spóirt orthu go léir agus tá liathróid mhór acu. Cén sórt foirne sibh? Is liathróid cispheile í seo agus tá cúigear ar an bhfoireann, arsa paisinéir. Is foireann cispheile atá ann, arsa Cillian. Maith thú, arsa Micí. Tá cúigear sa charráiste seo, cé mhéad ticéad atá le stampáil agat? 1 2 3 4 5 arsa Cillian ag comhaireamh. Tá cúig cinn le stampáil agam. Cinnte, arsa Micí, sa chúigiú carráiste tá cúigear ann agus cúig thicéad. Fágfaimid an carráiste seo agus rachaimid go dtí an séú carráiste, arsa Micí. Féach liathróid cispheile agus foireann agus iad ag imirt le chéile. Féach so cé mhéad duine atá sa charráiste seo. Ó, comhairigí é liom. Cúigear! OK. Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear! So, cé mhéad ticéad atá le stampáil? Cúig cinn! Agus ar aghaidh linn. Comhair na daoine sa séú carráiste, arsa Mickey. Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear! arsa Cillian. Tá seisear sa séú carráiste agus tá éadaí spóirt orthu freisin. Tá an liathróid ag an bhfoireann seo níos lú ná an liathróid chispheile. Uaireanta imríonn daoine an cluiche seo ar an trá, arsa paisinéir. Tá liathróid eitpheile acu, arsa Cillian. Is imreoirí eitpheile iad na daoine seo sa charráiste seo. Maith thú, arsa Mickey.

Fágfaimid an carráiste seo agus rachaimid go dtí an seachtú carráiste, arsa Mickey. Féach ar an liathróid eitpheile. So, cé mhéad duine atá sa charráiste seo? Fan go bhfeicfimid. Seisear! Ok, déanfaimid comhaireamh. Duine. Beirt. Triúr. Ceathrar. Cúigear. seisear. Cé mhéad ticéad atá le stampáil? Feicfidh mé seo anois. Sé cinn! Cé mhéad duine atá sa seachtú carráiste? a d'fhiafraigh Mickey. Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, Seisear, seachtar, a d'fhreagair Cillian. Tá seachtar sa seachtú carráiste. Tá dathanna éagsúla ar éadaí na paisinéirí seo, dearg, oráiste, buí, glas, gorm, indigo agus violet. Cé sibh féin? Féach ar na dathanna, arsa paisinéir. I dteannta a chéile Is muidne an chomhartha a thagann amach nuair a bhíonn an bháisteach agus an ghrian ann ag an am céanna. Tá a fhios agamsa, arsa Cillian, is iad seo an bogha báistí. Maith thú, arsa Mickey. Tá seachtar sa charráiste seo. Cé mhéad ticéad atá le stampáil agat? A haon. A dó.

Leanfaimid ar aghaidh go dtí an t-ochtú carráiste, arsa Mickey. Féach ar an bogha báistí agus na dathanna go léir, féach. Dearg. Oráiste. Buí. Glas. Indigo. Agus violet. Anois an cheist mhór ná, cé mhéad duine atá sa charráiste seo? Tá. seachtar ann. Comhairimid duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear, seachtar. Cé mhéad ticéad atá le stampáil? Seo ordú freisin ach mhéad ceann é. Seacht gcinn! Ar aghaidh linn chuig an chéad charráiste eile! Cé mhéad duine atá san ochtú carráiste? a d'fhiafraigh Mickey. Duine. Beirt. Triúr. Ceathrar. Cúigear. Seisear. Seachtar. Ochtar, a d'fhreagair Cillian. Tá ochtar san ochtú carráiste. Ach cad iad? Tá cloigeann agus cos amháin ar dhuine amháin agus tá gach duine eile gléasta mar a bheadh cos ann. Is ainmhí muid agus tá ocht gcos air, arsa paisinéir amháin. Bímid inár gcónaí go domhain san fharraige. Tá sé agam, arsa Cillian, is ochtapas sibh. Maith thú, arsa Mickey, tá ochtar sa charráiste seo

dticéid. Rachaimid go dtí an chéad cheann eile, an naoú carráiste, arsa Mickey. Féach, ochtapas agus na hocht gcos aige. So, cé mhéad duine atá sa charráiste seo? Caithfimid é seo a ardú, nach gá? Agus tá, oops, beagnach, arís! Ochtar! Feicfimid an bhfuil, féach, sin an aghaidh agus cos amháin.

Cé mhéad duine atá sa naoú carráiste? a d'fhiafraigh Mickey. Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear, seachtar, ochtar, naonúr, a d'fhreagair Cillian. Tá naonúr sa naoú carráiste. Tá siad go léir cosúil le réinfhianna agus tá srón dhearg ar dhuine amháin acu. Éasca péasca, seo é Rudolf agus réinfhianna Dhaidí na Nollag. Ach ní fheicim Daidí na Nollag. Níl an Nollaig tagtha fós agus tá Daidí na Nollag sa bhaile ag eagrú gach rud don chéad Nollaig eile, arsa Rudolf ag gáire. Maith thú! arsa Micí. Tá naonúr sa charráiste seo. Cé mhéad ticéad atá le stampáil agat? A haon? A dó?

arsa Mickey. Féach. Réin fhia. Ó! Feicim Rudolf, féach. Srón dearg. Anois, cé mhéad duine atá sa charráiste seo? Cuimhin libh ón scéal? Sea, look, feicim iad anois. Tá naonúr. Féach. Duine. Beirt. Triúr. Ceathrar. Cúigear. Seisear. seachtar, ochtar, naonúr. Agus cé mhéad ticéad atá le stampáil? Ó, seo Orla freisin, féach. Naoi gcinn. Ó, ar aghaidh linn chuig an chéad carráiste eile. Cé mhéad duine atá sa deichiú carráiste? a d'fhiafraigh Mickey. Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear, seachtar, ochtar, naonúr, deichniúr a d'fhreagair Cillian, tá deichniúr sa deichiú carráiste. Cad leis a bhfuilimidne cosúil? arsa paisinéir. Tá sibh go léir gléasta cosúil le deich bpionna babhlála, arsa Cillian.

Tá sé sin ceart, arsa Mickey. Sa deichiú carráiste tá deichniúr ann agus deich dticéad. Tá gach rud déanta againn sa charráiste seo. Leanfaimid ar aghaidh go dtí an t-aonú carráiste déag, arsa Mickey. Féach, pionna babhlála. Agus féach, iad go léir gléasta. Féach. So, cé mhéad duine atá sa charráiste seo? Deichniúr, duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear, seachtar, ochtar, naonúr, deichniúr. Cé mhéad ticéad atá le stampáil? Ó, níl a fhios agam, cad a ceapann sibhse? Deich gcinn! Úúú!

Deichniúr. Aon duine dhéag, a d'fhreagair Cillian. Tá aon duine dhéag san aonú carráiste déag agus éadaí spóirt orthu. Cén sórt foirne sibh? An bhfuil liathróid agaibh? Tá aon imreoir déag anseo agus an liathróid seo againn, arsa paisnéir amháin. Tá an liathróid sin níos lú ná an liathróid cispheile agus níos mó ná an liathróid eitpheile, arsa Cillian.

A haon déag! arsa Cillian ag comhaireamh. Tá aon cheann déag le stampáil agam. Tá an ceart agat arís! arsa Mickey. San aonú carráiste déag tá aon duine dhéag ann agus aon ticéad déag. Leanfaimid ar aghaidh go dtí an carráiste deireanach, an dara carráiste déag! arsa Mickey. Cé mhéad duine atá sa charráiste seo? nóiméad amháin. Aon duine dhéag. Ó tá ar fud fad na háite anseo nach bhfuil? Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear, féach, liathróid ar a cheann, seachtar, ochtar, naonúr, Deichniúr? Duine dhéag! Cé mhéad ticéad atá le stampáil? Aon cheann déag. Rachaimid ar aghaidh. Cé mhéad duine atá sa dara carráiste déag? a d'fhiafraigh Mickey. Cé mhéad atá anseo? arsa Cillian agus é ag féachaint timpeall an charráiste. Tá sé plódaithe le daoine! Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear, seachtar, ochtar, naonúr, deichniúr, aon duine dhéag, dáréag. Tá aithne agam ar na daoine go léir sa charráiste seo. Nach í sin mo mhamó? Is í! Agus sin Daidí, Mamaí, Saoirse, Caoimhe, Liam agus mo chol ceathracha ó Shligeach anseo, tá dháréag sa dara carráiste déag. Maith thú! arsa Mickey, tá dháréag sa charráiste seo, cé mhéad ticéad atá le stampáil agat? A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a deich. 11, 12 arsa Cillian ag comhaireamh. Tá dhá cheann déag le stampáil agam. Tá sé sin ceart, arsa Mickey. Sa dara charráiste déag tá dháréag ann agus dhá thicéad déag. I ngach carráiste eile bhí téama leis an mbréigéide, arsa Cillian. Nílim in ann an téama a oibriú amach, tá gach duine gléasta mar rudaí difriúla. Fan go bhfeice tú, arsa Mamó, gan choinne múchtar na soilse. So, ar dtús báire, comhaireoidh mé cé mhéad duine atá ann. Cé mhéad duine atá sa charráiste seo? Dháréag, bhuel? Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear, seachtar, ochtar, naonúr, deichniúr, duine déag, beirt déag, agus cé mhéad ticéad atá le stampáil? Dhá cheann déag. Cad iad sin? arsa Cillian. Tá siad cosúil le réalta beaga. Tá a fhios agam, is coinnle iad. Cé leis an gcáca seo? A haon, a dó, a trí,

Déanann gach duine bualadh bos agus ansin leanann siad ar aghaidh ag béicíl Hip! Hip! Hurá! Tá ríméad ar Chillian, Is liomsa an cáca mar tá mé dhá bhliain déag d'aois inniu! Sa dara carráiste déag tá dháréag ann agus tá dhá choinneal déag ar an gcáca. An dtuigeann tú anois cad é an téama? arsa Mamó. Is é seo tús do chóisir lá breithe! Lá breithe sona duit. Féach na réalta agus an coinneal agus féach an císte mór agus cé mhéad coinneal atá ann? Ó, tá sé oscailte, tá sé deacair. Ceann mór. Tá dhá cheann déag. Féach! 'Tá seo go hiontach! arsa Cillian agus é ag rince le háthas. 'Cheap mé go ndearna gach duine dearmad ar mo lá breithe. Is é seo an lá breithe is fearr a bhí agam riamh. Cóisir bhréigéide againn le mo mhuintir go léir ag Féile na Solláin. Féach, cóisir bhréigéide. Á, sin fearr go féilimh. Comhaireamh, ach tá sé sin déanta againn. Féach, dhá chaith go raibh lá iontach ag Cóil an Chillian. Féach, agus féach seo, féach sin, féach. Cas an roth chun ceist a fheiceáil. Cé mhéad páiste? Cas an roth chun an uimhir a fheiceáil. Ó, an cuimhin leat? Páiste amháin, dhá pháiste, trí pháiste, agus ar aghaidh, féach. Leanaimid ar aghaidh. Súil agam gur thaitin an scéal libh. Thaitin go mór liomsa é a léamh. Agus tá súil agam bualadh libh arís go luath, go dtí sin, fanaigí slán!